of being a celebrity komano so far ndi chinthu it's a good feeling Good thing. to know kuti you are who you are Yes. komanso ndi chiphinjonso How? at the same time whereas because uh, being a celebrity takes away some of your freedom umakanika kupanga zinthu zina zimene umapanga on your daily life Yeah, yeah.

aliyense akakhalabe kuti ali level yoti ndi upcoming aim imakhala yoti ablowe yeah, yeah. wayona komano i think uh, chosadziwa chimangokhala chokuti its more than you think it is Yeah, yeah, yeah. yeah kutchuka ku- kumabweranso ndi zambiri zimene zimafunikanso kuti you should be prepared for if you are not ndekuti kutchuka kuja kumatha kuchitika koma sikumakhala kwa nthawi yayitali if you were not ready so in short waizo so in short titha kunena kuti upcoming amafuna kutchuka ndizoona Eh. komano ndi chinthu chabwino khala kuti kwa munthu amene akufuna kutchuka azikhala ali ready Linda, kuti oh, kutchuka kukafika akhale kuti iye ali ready you know in short imene kuti upcoming artist azipanga kaye azibuilda foundation abupo ijereling Yes. akuyano patopa jasamaku yes Sure. Ah, okay, I see. So sorry, interview yangu kwamba kwina kwa mavuvu yani. Wana say au mageza kudabwa wana. Asi wangu yamba chonje bwanji. Kodi Malone Kiss. Ni ndani kweli kweli. Kwa mageza mimi sitakuziwa bali.

magulu agwire umodzi masiti mwazi anthu amene ana- asanayambe kusamba yayi Uh, I came I came to Blantyre in 2016. By then, uh, nali wa ku Lilongwe. Yeah. I've stayed in Lilongwe for about

I think four years. Yeah, four years, and then from there we moved kuchileka for makolo nthawi imeneyoyo ankamanga kuchileka so we moved kupita kuchileka yeah so since then till now i've been wakuchileka now awajuzajuka uchileka baba yes okay ase ndinose tisanambeka za music tifana tukumbe popo kuzakale sine wabo like story mwana sangasa ofuruzana za umwana wawedi munthu ayesa magulu omwe amakhala ndi maofa eneka anopati maofa aziwa iwe nonse mwina unomirina kuna maka maofa uli mfana koma usana buluwisi mwina zote zachukaso maziwa pati unaka momirika nake pati akunena panga maofa guys maofa na ambirimbiri you know everybody makes mistakes Ali mwana, yeah, especially. ali mwana you learn through zinthu zambirimbiri in life ukamakula you get in trouble you know komano i think imangokhala nthawi yoti ndi moyo Yeah. it it's a stage where you just have to go through Yeah, yes, pamene yes. uku, yeah, yeah. so s- a- as far as i remember ufa umene n- napanga ine kuti unde ndi ufa Ehe. i remember there was one time aneba akwathu eti eh, amuna awo anali a minibus driver yes you know eh, so zinapezeka zoonena kuti nthawi imeneyo ntangobwera kumene ku blantyre i remember yeah. ndinkaphunzira sukulu ina akamati patafika patafika Yeah, apo yeah, muzawa. yeah so uh, it was lunch hour mm. so anatilola kuti we can go home you know kaya eat lunch whatever and Yes. come back to school yes so tatuluka napezeka zoona kuti ndikudutsa mu street ndi, Yes. ndi ma friends and then ane- amuna awo a- aneba akuteni aja a minibus driver aja anandiona ndikudutsa mumsewu you know so aku uh, anandiyimira apo anga ndabwera nde ndabwera andipasira 1500 Eh, dola ija Eh. inaliyo kuti ndikawapasira akazi awo cause i was going home Yes, right yeah. Ah, wapasire madam kutenga chenjenje of which part imeneyo sinaimve you get Yes. i was like ah Hey. andibiga dola ai mistake Eh, sindi ndi mafriends eh? Eh. adaja alipasa dola anyamuka avaya Eh. iyi ine ndili mafriend ndili mikoziri eh. andibebesa 15

sunganene kuti umuuza ndani akubwereka ubweze eh, Pa- pa deni sunafike kani ine. iye pa deni safikanso bwanji kudali ku deni konko Eh, ish. You know, so it was chaos now basi milandu uno sopano mwa ndalama ene yake waidziwa so ah, anali maufa Yeah. anthawi imeneyo Yeah, basi, ndosengesa bani. Mina walisoyenake

ndinali munthu wokonda kumvera nyimbo kwambiri yes. as a kid yeah, yeah. i was interested ndi za nyimbo kwambiri yes. Uh, you know growing up as ana anthu ambiri amakhala kuti ena amafira za mpira ena amakonda chanjija koma ineyo mm. interest yanga kwambiri imakhala ya za nyimbo yeah, yeah, kuonera nyimbo yeah. olo kuvina nyimbo kumene yes everything that has to do with music time ineyo ndimakhala zona kuti ine ndimapanga nawo yeah, yeah. you know so basi because i was more interested ndi zinkhani zokhuza nyimbo mm. ndinapezeka zoona kuti uh, kampani yanga mm. ya mafriends-nso amene ndimacheza nawo Yeah. amakhalanso anthu oti amakonda kupanga za nyimbo music like basi, yeah. yeah so when i moved from chemusa to, to chileka now uh, i made my friends you know kuti iwono nde amapita no ku studio ko kukaimba nawo you know so basi kumacheza nawo magaya achenchenchani sometime waperekeza ku studio akaimba nyimbo abwerako so i now began to grow that desire no yokuti you know ndikufuna izi n- ndipange nawo yeah. you get yes yeah so one time basi i was taken ku studio kuja mm. nde inali nyimbo inayake yoti amaimba magayi yeah komano one of them guys sanabwere Eish. you know i don't know what happened Yeah. ndayiwala koma zinapezeka zoona kuti mmodzi mwa magayi aja sanabwere sanabwere you know so i was like mmene magayi aja amapanga record you know ndimapezeka ndikuyimba nawo zija zoti basi anthu mukungofila eti Yes. nde kuti ah koma iwe aise ukuyimba bobo tu aise aise adawa asanabwerewa tangoyesela nayimba tangobwera uyese you know that type of thing so i went there tinayesera actually zinapezeka zoti zalira bobo you know komano ukukumbukira zimene unaimba david wewe kuti Ah, sindinga ndi kalekale Eh. so sindingakumbukire bwinobwino Eh. komano i remember kuti i was excited kuti ndikuzimva Eh, eh, eh. you know kuti andirekoda nyimbo ndikuzimva Yes, yes, yes.

iweyo uziyimba it was like that so inenso zinandiwaza cause ndinali oti ndimakonda nyimbo kale ndi kale i was like ah ine nde ndizitani, ndi Ndiziyimba. ine nde ndiziyimbadi you know so at that time inenso ndinalibe device iliyonse kuti ndingasungire nyimbo whatsoever i was forced Yeah. kuti ndika mawa lake Eh. ndikagule memory card and now i came back to studio kuja kuti azandigayire nyimbo imodzi nyimbo imodzi ndayimba nawo ija i should have it Yeah. you know so yeah that's how it began ayi zinali za bobo man ndiyeno apapa aise titengeno so music so pano first track imene una- unapangana compose weka apapa guys ndabwera so pano za serious usati za macheza zija track imene taitokani ya chani Like, what inspired that song Ruba can compose that song what inspired it kuti ah see kiza wanene ta ndabwera um, like kupanga re- record a record yokuti Yes, i am yes. serious with music Easy, eh. wamenya kuzina zizi manganja wamenya wamenya wanaona ndifuna ndipengeza za music okay i will mention I'll, I'll put it this way uh, pali ny- nyimbo kulemba ndi kukayimba ku studio like kuti i'm serious about this Eh. it was way before koma no kupanga release nyimbo no profession wise Yeah, yeah. kuti no nyimbo yetu kuitulutsa in a professional way yeah, yeah. kuyika mumaplatform oyenerera amene za nyimbo zimayenera kukhalira yeah, now yeah. was in 2024 cause i got signed with a record label ina yake sinditchula dzina yeah. so nthawi imeneyo is when i started working like you know munthu wakuti you know has a direction yeah. because mbuyomonso before mm. that nyimbo zanga mm. i was shooting videos also yeah, yeah. ndimatulutsa ndimaika pa internet and stuff komano sizinali ndi direction yoyenerera imene artist amayenera kukhala nayo kuti when you put out a song Yeah. this is what you have to follow yeah yeah you know Mm. so zimenezo zo zinachitika 2024 now when i got signed with this record label Mm. so um,

Komano that was the first track ndinatulusa kuti no ine ndikupanga za u artist. Eh. So I say, first of all, ndisanafune ndisanalankhule za za zinazo eh. Mhm. Ndifunse kaye. Ineyo poti ndimakustalka nthawi inayake. Mm. Zinapezeka kuti iweyo unali ndi ma tracks ambiri ndi. Koma wachita delete uli ndi ma tracks panopa 4. What happened?

Ndinayamba no kuphunziret zinthu zokuti no aah zoyenerera kukhala nazo as an artist especially ma platforms like YouTube cha chani how how aah is your YouTube supposed to be looking like as an artist et things you're supposed to post, what kind of things are you supposed to be posting as an artist yah so.

ase sho mbiri yana nyimbo meja Mm. chimwe china kubakisa pake compose that song ndijani wini wini umaganiza cha nthawi imene ija Actually, eh I'll be honest with you, right? Me writing songs or writing that song particularly, kuti, uh, you know, ti- tinkaganiza zina zake chanchani kapena panachitika zina zake mayazi it was just me came across a nice beat yoti inandiwaza and then that's what i could do about it ona that's what i felt when i could ah, you know nyimbo iyi tikhoza kungoyimba zakuti you know there's no such stories kuti inapanga inspire that song mayaz Because I already know, I thought already when I was, I came across it like Saturn Kill. A beautiful in Agassi. I'm still like, nah, mayaz ndipo I- n- nyimbo zanga zambiri it's not based on zomwe zimachitikira ine right koma zambiri it's based on what i see every day Yeah. you know zimene ndimaona mu community experience yomwe imachitikira anthu amene ali around ineyo you know stuff like that ndi zimene basi umakhala ukuganiza every day right yeah ndeno mmene umapanga compose did you know that was a hit mwina umangoyesera cause unatulutsa ambiri akupanga chani asinive tikuyambirira ina ambiri akupanga download yes Shaka, yeah. Yes. sunadziwe ndi hit mwina unali umangoyesa zida

i recorded it uh, ndinamvetseretsa ma friends ambirimbiri you know ndairekoda ndabwera kudeni kwa ablazi athu ena ake akayimvere anayimvera you know feedback inali apo right kupatula zimenezo ineyo ndinkafila kunena kuti nyimboyi ndi yaboo komano chomwe sindinayembekezere mwina ndi mmene anthu nyimbo anayilandilira you know but i knew kuti that song was a good song koma kufika point yoti uyipange ile good payani ambiri akupanga download sunali sure kuti nyimbo ikhoza kupanga viral mwina au umaisa zida ene ufuna ufuna divestment pamene kuti umayesa zida mwina zimayenda bwanja umo um, sikunali kuyesa zida as such komano inali nthawi yonena kuti i have a song imene ndikuziwa kuti ili ndi potential yopanga china chake right I, it had to start somewhere imene inangoyamba pena pake okay you understand so ndinali mu phase yonena kuti ndidikirire ndipangise beat ayimalize ndiye ndidikirire aipange mix down mavoko aja amalize ndiye ndikanyamuleno nyimbo ijano kumavaya nayo no pa social media kuti i have a song chanichanichani mayazi natenga the same audio ya downloaded video ndikuvaya nayo pa internet ndapanga record ka snippet tinatulusa snippet ija inabwera ndi feedback ya fire kwambiri the next day we made another snippet tinapanganso release feedback iso yapo so we made another snippet also we made about f- f- four if not five snip, different snippets tinatulusa feedback inali yapo mkatikati mwa kutulusa masnippets amene aja the audio was being mixed down beat ija inali ikusinthidwa ikupangidwa chanichanichani so ine inali yonena kuti ndikupitiriza kuphusha chinthu chija mmene ndidachiyambira mmene chilili komano i knew kuti the plan inali yosintha kutsogolo kuja

mwina magay samaziwa mwina kufunika kuuza tiktok kupanga promote nyimbo tangauza kwinake mwina kami mwina artist winake wina kuonenako mwinaso nayeso n'kupindulako mwina ma basics ako mwina umayuzamo strategy ako mwina umagwiritsa ntchito mwina tiktok icheze kupindira vovo Uh, I would lie if I say kuti there is a particular formula mm. imene ndinagwiritsa ntchito kuti chinthu chija chiyende mmene chinayendera Chinayendera. right it was anthu paokha kupanga discover me kuti kuli wakuti wakuti you know komano i think chimeneno chinathandizira kuti chinthu chika chikaone chika chikaonedwe ndi anthu aja was just being consistent you know you just keep on doing doing and doing it you know anthu azichionaona ndithu mpakana chiwakwane m'maso its when yeah Eh, it's funny how people amakhala they emphasize on anthu amene akupanga like Yeah. chinthu chimene akupanga post Yeah. than anthu amene akuona Yes, yeah, yeah, yeah. views are more important than likes Yeah, cause okay. kupanga like yeah, bro you find kutena kuti chinthu chimapita patali ndi anthu amene mwina iwe sakukudziwa yeah, yeah. right it doesn't mean kuti anthu onse aja they will press like for example aise munthu umatha kupeza mwina 1 million views kupeza mwina 10000 10000 likes likes koma anthu azionera koma anthu amene aona chinthu chija ndi anthu okuti no it's a large namba Yeah. komanso i think anthu ambiri amaopa kuti azionedwa kuti adapanga vimission icharo amaopa zimene zija kuti azapanga recognize da bisa pakiti masitolo kati maona da adaona ipanga kuti ndichichi ndiye misi patilo makizi amatha kupanga hide you get to lose nothing you go on the internet you like my videos achina diamond platinums do you know diamond platinums personally Yes. you don't koma munthu akumalawi timpange like i don't know why ku Malawi kunoko kuli kina kake kaya ndi- kaya ndi ka hate i don't know what it is kaya ndi hate kaya ndi nsanje Eh. sindikuziwa kuti tima- timanyasana tokhatokha why komano you find out kuti anthu amakokomeza chinthu chopanga anthu oti sakuwaziwa Ehe. ndi kumaheta chimu- chinthu cha munthu wokuti amakhala kuseri kwa nyumba yawawo mwina kuti alankhula zimenezozo kuti alopanga release track ichi ali strong ku kuyambira kupanga no kuona izi te atawa so mwina kupanga so post anaenda kundipanga post in, in, in, snippet yawo ati mwina kuipanga so share yanjani about the particular song yeah is not knowledge okay the particular song amene uh, eh, anthu ambiri they showed love right kuti achikonda chinthu chija ndi ma artist ambirimbiri ambirimbiri you know sitingachite kutchulaso onse but anthu amene anachitenga personally yeah, yeah. right kuchipanga share chinthu chija kunena kuti chawasangalasa kuwauza mafanzi awo kuti mukhale ndi nthawi yoona chinthu ichi Yeah. number one was kelly kok Eh, kok posted eh, and kok analinso munthu mmodzi amene anayilimbikisa project imene ijayo kuti i should keep going with it musanayambe kucheza nthawi imeneyo no timacheza anakuipa za TikTok ndipanga share no timacheza of Umacheza? course timacheza of course you know komano anangondilimbikisa kunena kuti basi you know this is the song mm. you just have to uh, be wise with it yeah. and know what to do with it you know mm. and zinachitikaso mamwayi kuti he was happy with how i handled the project mm. anapanga share pa masocial platforms ake yeah, yeah. zimene zinathandizaso kuti nyimbo ichaso itani ifike pena pake mm. you know so yeah people shared koma pretty much i would say kelly ndino si onosano challenge mu industry olo wabwera anonso pano chimene iwe umayembekezera kwambiri mu industry kuti ukalowa i think mwina zinthu ziyenda chonchonchi yeah sizimayenda mene umaganizira iweyo ndi chani inonso pano mwina anthu ambiri mu industry muti zimatenga zophweka ndikakhala mwina uli apopo komano within the industry muli zinthu zina zake zimene munthu mwinanso sumaziyembekeza kuti ah, kodi sizimachitikanso mu industry omwemo okay so ineyo Mm. zinthu zambiri si za new kwachoncho yeah because before i blew up yeah ndimakhala ndi opportunity yokuti i was being around ma ma top figures right komano s- ni- sikuti nali kuti mwa chanichani koma ndimakhala ndi opportunity yokuti ndimatha kumacheza ndi ma artist ena akuona kuti big names they are doing better in the industry so zinthu zina ndimatha kumangophunzira outside around the circle if you get what i'm saying Yes, yes, yeah Zin- zina ndimaphunzira mwachoncho you're outside the circle but you are around you know so whatever you hear being discussed whatever you see happening around Yes. umakhala kuti ukuphunzira kuti Ukuphunzira. oh kodi zinthu zimatero zimatero zimatero you know so chinthu chijaso chitazandipeza Yeah. zinali zokuti i had knowledge of how to handle myself in some situations of course si zonse komano at least i was i had knowledge yoti ndikhoza kupanga china chake i can handle myself better motere motere motere ase sorry ndime kundopanga investigate mission eh mina kandu zati iwe ndi ghost writer unama

outside the projects waziwa outside zomwe takambirana yes yes zomwe zili mkachipinda komata tilero nchet komano to answer your question i would say kuti ndagwirapo ntchito eya ndi ma artists akuluakuluso kodi alesa kuwaziwaso mwina yeah osadziwika Eh. odziwika omwe eh. tagwira nawo ntchito and zimangokhalanso mwina mbali ina eh, zosangalatsa kuti ntchito imene wagwira nayo anthu aja ikupanganso contribute so to their career to move ahead Yeah. you know yeah that, that's what i would say ase iwe umafila bwanji ri waimbano nyimbo ija Wam- walemba nyimbo ija wampatsa artist wina wamkulu peza nyimbo ija fano vibe komanso kuitikale kumana kunoku munthu ukalemba nyimbo samupanga recognize

waona Eh. komano panopa i would care because now i understand kuti it means so much more to myself as well waziwa being a songwriter si chinthu chamaseweranso Yeah. you know komano if i would say kuti ndimafira bwanji zikama- ndikamalemba nyimbo kumpatsa munthu chanchani nthawi zambiri ndi chinthu chokulimbikitsa iweyo as an artist yeah kuti

iyeyo ndikupanga apply which means iyeyo akuziwa kuti zimuthandiza zimpindulira which means ndine waphindu which means i can also do za phindu for myself uona se sunafire mu mirija ri chanja vano viral mixing gabe nangu kuma kuma mbilo kujari mapuka mingadi sama kandi fumanura ndo kuchoka iwe wale batragi naga vano viral sunafire kuti apa ndeni ngopanga disclose guys track jana lemba ndine sunafire mu mirija mene yori guys track jana lemba ro ndine Mm, ah, sindinakhalepo ndi feeling ngati imeneyo Eh. komano ndi umunthu basi of course Eh. you know sometimes you talk about it yeah kuti ah kuruka nyimbo yakuti yakuti yakuti yakuti i wrote that song you know komanso si chinthutu chobisika kwambiri kunena kuti to be to be a ghost writer you know because ku america eti ndi kumene kuli the biggest music industry pa dziko lapansi pano Kusala basi, yeah. anivesese koma you find kunena kuti ena mwa ma global artist akumene kujako ali ndi ma songwriters Yeah, yeah. achina achina drake ali ndi ma songwriters achina justin bieber you find kuti achina justin bieber omwewo they be writing songs for other artists as well waziwa ndi, ndi business ya music imene imakhalira and and ndi chinthunso chabwino kwambiri ku, to, to be capable of composing and writing for someone else because zimakuthandizanso to grow you- yourself as a, as, as a business person as well waona chifukwa utha kumapanga ma royalties Yeah. mbali zonse you sing for your own song you get money Yeah. you write for someone else Okay. the same thing ndi kumalawi kuno chikuvuta ndi chani kuti munthu aka- akulembere nyimbo kumalawi kunoko kwangokhala pride yopoira ayise kumalawi kunoko kumalawi kunoko kunangozaza anthu oti amapampu eti oti iwowo ndiwo safuna kuvomereza kuti zikutivuta kunangozaza anthu okuti safuna aphwere angokhala pa top iwo ndiwo basi sungawauzenso kuti ah, musayike a muyike e ayi sizitheka waona koma otherwise koma like kunonso I, i also feel like kuli ma artist ambiri amene they need to improve in even writing waona Yeah. ambiri ndi okuti ayimbitsa kwambiri they need fresh knowledge komabe zinthu zachabe kungopanga zomwe zomwezo zomwe zomwe zomwezo akukanika kupanga adapt to generation yathu yapano pamene music yapano paikutani ikuyendera cause this is a new generation you know panopa anthu nyimbo zimene akumamvera ndizosiyana Ndi zimene- ndi zimene iweyo ungamayembekezere kuti ah koma akuluakulu mukunena kuti anthu mwaswitcha ku nyimbo izizi panopa mukumvera nyimbo yes chifukwa anthu apanopa si anthu amene aja panopa anthu mmene amaganizira panopa mmene dziko likuyendera zinthu sizingamakhale chimodzimodzi you know so panopa nyimbo zinasintha etu bwana so aise kumalawi kuno nkhani imene imavutanso kwambiri in terms of feuding ena amada mwinanso ngati mmene wafotokozerapo kuti magaizi ena akumapanga control industry kuti mwina they are gatekeeping kuti awa mgame asalowe awati apolisi kaye yanjani is it true mwina walowera industry yi ungaipange describe bwanji kuti industry is it safe everyone mwina ena akulu sikuwapanga favor i would say moyo wa munthu aliyense you will have you will meet people yeah, yeah. okuti iwo they don't really care kuti iweyo wachoka kuti ndipo umapanga chani yeah. umatha chani what matters to them uwapindulira suwapindulira Yeah, yeah, yeah, yeah. you understand Yes. iwo wamakhala kuti ali ndi kuthekera kupanga china chilichonse Ayi ndalama aso baya. ali ndi ndalama ali ndi china chilichonse ali ndi ma connections ali ndi china ali ndi china ali ndi china the thing is uwapindulira suwapindulira so it's a complicated issue chifukwa pali phindu lina limene unga- ungalipereke kwa anthu Yeah. limene lingakupweteke iweyo ndi palinso phindu lina limene ungalipereke kwa anthu la iweyo limene lingakuthandizenso iweyo you know phindu limene lingakupweteke iweyo ndi people taking advantage of you ndikukugwiritsa ntchito ndikukutsitsira pansi

osalipiridwa how do you expect someone to, to grow, grow with that money munthu simukumulipira yeah ha ah, panopa basi azingopanga azingo no it doesn't work that way man zinthu zimayenda ngati falanga ija ikupezeka mm. eh, because inuyo simungamangofera kunena kuti mwayimba nyimbo ndi artist inawake otchuka chanichani komano nyimbo ija tiyerekeze yablowa inu olo ma royalties osagwirako kodi zimatheka zimenezo Zim- olo. Nyimbo ndi yako? Eh. iweyo wayimba nyimbo ndi artist Eh, yet eh. kaya artist nyimbo wangu artist wankulu nyimboyo ndi yake koma nyimbo ija yatuluka tiyerekeze nyimbo ija yatchuka yet inuyo osadyapo olo 50 kwacha pa nyimbo ija amalawa sono maartist ambiri oti ndi maupcoming alibenso knowledge yoganiza kunena kuti nyimbo zija ndi ndalama anthu aja amakapanga register akayimba nyimbo zija zimakapanga ma royalties ukamakazindikira patha mwina 3 years itapangana miliyoni ukudziwano kunena kuti anthu amapanga izi amapanga izi nyimbo ija munthu uja anapanga nayo mamiliyoni komwe kuja ndikugwiritsana ntchito you know because ngati wagwira ntchito imene pakubwera ndalama koma sukulipiridwa ameneyo ndi thangata you see then i say ayo vuto makanda upcoming artist mina wa big artist Cause- apa aliyense apa cause i say magezi upcoming artists and ma favors kwa bia maka uloku demo ma big ma ya ma established artist aja kuti asika ndifuna kesi munthandize izi chacha even show ija for example eh, iwe wapangitsa show magezi azibula kutengwa asimkondewa kwa poster man mapukano ngati sankhala kupemba kutiyemba uja ndi magezi ato ndipoponi kupatsa platform kuti ake perform yanja osampeya awo vuto nda ndi okay apukano imeneyo mwina imeneyo imeneyo ndi agreement the agreement eh imene ndi agreement imene imachitika pakati pa anthu awiri eti yeah kutengera ndi business yanu mmene mukuipangira handle right cause munthu ngati wapempha kuti "Ah, ndikufuna ndikayimbe nawo" right atakuuzidwa kuti ndi za popo koma we don't have money eti apo ayi iyeyo ngati kuti wapanga propose kunena kuti okay ndibwera ndizayimba nawo mwina paka minimum price kena kake muzangondiona ina yake that's, that's a different issue ona so ndizotheka kuti munthu amatha kungouzidwa kuti ah bwera uzayimbe just to share a platform kunena kuti ah, if you just here for the spotlight

Eh, on the other hand uh, sixth watulusa ep yake yanyowani o- of which i'm featured on it of which he's also planning on shooting a video which he featured me you know so you see kuti pali zingapo bwezi omwe zikuchitika pakati pa so ndi zambiri zomwe zikuchitika apa kweza akubweretsa nkhani ya 6 ife Mm. pano tikukuonani kwambiri 6 ife mukakhala mumagwirana kwambiri zili mwina funa pake ka jo mwina bwanji chikuchitika ndi chani between you and 6 ife pende Mm, it's not a matter of ku- ku- kuti tagwirana kapena chinchinchani 6 is a friend timatchila kuyambira pakanthawi you know zangochitikaso kunena kuti basi being friends tonse ma artist tinakhalapo nthawi yokuti we shared uh, a creative field together you know ti- tinayimba nyimbo limodzi ndi choncho basi you know sikutinso kuti pali ma agreements ena akuti tifuna tiyambe kupanga chani ayi You know, it's just artist to artist, friend to friend, doing shit together. That's it. ndi zimene nzofunika bwanji mu industry mwina muzikhalabe ndi kasewu kawo kuti mwina let's take mashow kuja muzimvana limodzi mwina mission yina kuza ndi music muzipangira kaya muzipangira limodzi zofunika bwanji kwa artist It's good to have friends. Amene mumapanga share uh, the same creative industry Yes, yes. yeah tonse timayimba yeah we share zinthu zambiri we share knowledge we share art experience itself kuti you know mma- mmaona kuti aliyense akuchita bwanji mbali yake you know there's that spirit ya competitive umaona kuti anzanga akupusha i think nanenso ndisafooke so ndi zinthu zofunikira chifukwa umakhala kuti energy imene yakuzungulira ndi ya anthunso amene akupanga zofanana ndi iweyo so you are always on positive energy waona nde zimafunikirabe kwa artist wina aliyense to have friends okuti mumapanga zinthube zofanana yeah sasa itankweni kani ya miziva nobe magezi ngoti ha atacha azodite kuti mira ba international level atacha azoti mira yachana kumano ipo mix wanobwa no so bro mu industry chimwe chikuvuta ndi chani kuti magezi tizivano international level so vanhu kuti sasa usati tizingoti azoti mirira kon akutiyimirira chikuvuta ndi chatu angazitiimire pa international level vuto lina lalikulu ndimaona ngati anthu ku malawi sitifuna kuyesa zinthu zanyowani tabagala bread bobo okay ku malawi eh anthu tina- timapangira zinthu zozolowera right kuti you know kumalawi kuno timafuna artist wathu should behave this type of way artist wathu ngati akujambula nyimbo zisafike extent yakuti you know tilibebe ufulu weniweni woti tingapange express art yeniyeni imene tinga tili nayo potential because we have the potential to do a lot komano we are limited you know being ku malawi so timakhulupirira zinthu zi- zi- you know timakhulupirira zinthu zina zake zimene ndi generation iso yathuyi pano pamene ikuyendera it collides you know chifukwa when you talk about international markets Yeah. it

iku- ikuthera ma laughing emojis pa social media chinthu chimene amalawi should be saying kunena kuti i think koma we are, we are heading direction ina yake i think pano pamwina tayamba ku kupangano zinthu zina zakeno zosiyana zachilendo you know people don't want to adapt to that so who is to blame ma audience mwina ma artist ife ti- timakhalabe ndi ma, ma limitations and i can't do this who is to blame awo mwina industry aikutilira a country awapo ndi dziko lonse la malawi tonse tonse mene tilili tonse sitili bo tonse sitili bo timapita pa instagram kumakapanga like mavidiyo achina Cardi B they are dressing half naked kumavina pamene paja komano akabwera ena ake kumalawi kunoko ndikupanga zimenezi ncha ndi mahule ndi chanchenchenchenchen tili pompaja tizikhala pompaja so ndi malawi wathunthu man ndikuuzani

Ah. I still listen. Eh, wana You know? sopanga inspire. chimene chinasiya kundipanga inspire Eh. nchokuti he took his attention away from the music industry you know i don't know kuti pano amatani komano i think za music zanangosiya kupanga nawo kwenikweni Zasiyana. nde ineyo am that type of person okuti i like chinthu chija chizikhala ndi energy you know chinthu chija chizipitirirabe mpakana chizikafika level ina yake yokuti chikusintha zinthu you know i like to see that so ndikaona munthu ujanso basi zizizizizizi energy yanga sona net fades i hope ndisazapange zimenezi mene ndanayo but achina skeffa chimoto you know till now amandipanganso inspire you know so ndi ambiri mwayankhula nkhani ya consistency chimene chimachititsa magazi mwina consistency ija samaipanga samakhala consistent kwambiri ndi chani kwenikweni kuti angoyimba nyimbo ziwiri basi zii apita ziwiri ta, apita chimakhala chili chani kwenikweni it's bad when you get too comfortable nthawi ina yake ukafika kunena kuti ah, panopa nde ndaipweteka man i am everywhere anthu amandiziwa panopa ndinatchuka basi i think i think ndafika pamene ndimayenera ndifike of course i think mwina passion imasiyana et yeah cause kumene anthufe timalowera i think ndikosiyana you know osati i think koma ndi kosiyana chifukwa chokuti you'll find ma artist ena okuti anatchuka kenako panopa kaya amapanga chani ma artist abho yo umachiona kuti koma artist uyu titamupanga even export Yeah, yeah, yeah. kumalawi kwathu kunoko et komano you find kuti panopa mwina za nyimbo zo samapanga choncho eh anawawasawawasa nthawi ina yake panopa anazitaya and then you find ena umaona kuti over and over the decades amakhala kuti ali mu industry ali mu industry Wa- so passion ija imasiyanitsa go okay ase pandisangalatsa wauli anthu ena akamati mina mu- music ndi bendrama eh? ndi ndikutengenu nthawi imeneyo nthawi ya Kamuzu ija Mm. amati chuma chija chili munthaka Mm. pakatika ankati education is key word to success Mm. nde panopa can we say chuma chili mu music olo mukadali mwina ndingoti mwina mu art iliyonse chuma chilimo panopa mwina tidikirebe um, ikakhala nkhani ya ndalama za music i would say kuti panopa zinthu zinapangako improve yeah. and zina, tinene kuti zinapanga improve and zikupangabe improve yeah. you know panopa kuli ma platforms olongosoka okhazikika amene ma artist amakhala kuti they are able to sell their records right azungu anayambitsa ma DistroKid chanchani people people get revenue from ma platforms amene ajawo youtube uja amalipira ndalama uh, kuli ma- achina Spotify you know zonsezija ndi ma resources okuti amabweretsa revenue you know and revenue yake imakhala yokuti its fair enough you know kupatulako mwina ma gig eti kuti artist mwina amakayimba mashow chanchanchani because you don't get shows all the time komano amene ajawo at least ndi ma secured platforms okuti revenue yako imakhala ikubwera time to time nonstop you know so ndalama zilipo zimangotengera kunena kuti artist yu ali pati you know cause ukakhala pamalo ponena kuti you are exposed enough you are branded bobo obviously people people will tap into your your your your, your things you know Uh, they will wanna find out kuti ukutani chanchani ukuimba ziti zimene zijazo anthu akamaka kufukula kumene kuja kuti you are creating something for yourself because ndinafunsa funso limenelo because Marcus ndi GD anati anasiya kuyimba because samupanya samapeza phindu chani music ndiye pano patawo zati abwererenso abwerere wina you might, you might, you might find you might find kuti kupatula kupatula eh, necessarily zoti kuyimba mulibe phindu chanchani ndi anthu oti ali ndi zochita zina because you talk about Marcus. Marcus ndi presenter wa pa TV. Eh? I don't know what GD does, koma I'm very sure kuti GD has something that he does. Choti chimamubweretsera ndrama kuposera ndi mmene music yake eh, imampatsira ndrama mwina nthawi imeneyoyo you see so as i told you before kunena kuti zinthu zimangotengera kunena kuti passion ndiyotani cause kuli anthu ena oti anachokanso kuma era achina GD ndi Marcus omwe koma still now music adakali nayo chonchi why you will find kuti kwa anthu amene they will tell you kuti munyimbo mulibe mulibe ndram Yes. no Oh. you know so yeah awakazi apupuma lapanga zisindanazi ase ndeno panopa ase Mm. mene industry iliyo what can you say about it tipange improve chani kuti zinthu mwina zisinthe ku malawi tisiye tisiye kuyang'anirana pansi Mm. you know Yeah. tiyambe kukhala anthu o- okutha kukhulupirirana Yeah, yeah. kuti Zikatheka zizina ndikaupanga wapi. ya you know konkuno ndi anthu a konkuno Ziyambe ndife tomwe Malawi. komanso tiphunzire kumavomereza chinthu cha nyowani chachilendo Yeah. you know tikhalenso anthu oti tisiye ku- ku- ku- kumanana mwayi Eh, mm. cause ku Malawi kunoko kuli kuli ka habit komati chifukwa choti ati inu munayimvera kuwawa ndi mukufunanso anthu enaake they should follow the same path pamene zinthu sizimayenera kuyenda choncho Yeah. because ngati iwe unamva kuwawa that's thats your chance to make sure kuti amene akubwera kumbuyo kwako they should have njira ya boo yoti atani, adusemo because iweyo unadusa mmuti unadusa mmenemo That- I- ine ndima- ine ndimakhulupirira kuti zinthu zimayenera zizikhala choncho pamene ku Malawi kuno kuno timakhulupirira kuti ngati iweyo unausaka ndikuti whoever is coming kumbuyo kwakoko if its not mwana wako ndikuti ena mwinaso mwana wako yemweyonso ndikuti ausaketani kuuza ase chimakhala chichani even ase ma parents amana kumayankhula kuti ineyo ase ndavutika kwambiri nde iponso nawenso upite kumudzi ukatani ukaphunzire life chimakhala chili chiyani ase guys let's be honest and let's keep koma ine ndimaona ngati ah, timavutisa zinthu zimene sizimayenera zivute chifukwa inuyo munamva kuwawa right Eh, sizikugwirizananso kuti inenso ndimve kuwawa chifukwa inuyo the way you handled yourself nthawi imene umamva kuwawamo si imene ndingazipangire ineyo handle and sikuti olo kumva kuwawa kuti ndingamve kuwawa kufanana mwinaso nthawi imene zinali za inuyo mukuona ndi panopa zinthu zinasinthana You know- pano pa sunganene kuti mwina ine ndimayenda wapansi popita ku school ine nthawi magi- nthawi imene magalimoto analibeko anali ochepa komanso anali odula panopa munthu aliyense amene wayenda pakhapacha ali galimoto nde uziti uziti ah, mwana anga aziyenda wapansi kaya angophunzira moyo zimayenera zikhale choncho ase ah. amwene ine ine- ine ndimaona ngati palibe chifukwa chenicheni chimene wina wake akuyenera avutikire chifukwa chonena kuti wina wake wadutsa mmene momo na of course ndi zabwinonso mavuto aja ukaphunzira koma not in a way yokuti ukuchita kukakamizidwamo mavutomo kuti iweyo nde ukhale apa uone ayi

Anyway, zako eno ufuna ati level yake zimene ufuna kupanga mu industry ndi chani now. goal ya ine ndiyo kuti kumalawi kuno ngati ndizayambise ndine mwina zizachitika nthawi imeneyo komano tizakhale ndi um, you know image yokhazikika yokuti when you talk about malawian music Music. this is what you see this is what you look at Yeah, yeah, yeah, yeah. alright ngati imene ilili industry yaku nigeria you, you find kunena kuti industry yaku nigeria ili ndi ma artist akuluakulu amene ali ndi ma artist awo amene akuchitanso bwinonso kwambiri so in the industry osapangiranso sanje osapangirananso nsanje nothing like that you find kuti ku nigeria kuli ma artist o- ambiri eti komano you find kuti ma artist ambiri ali mma groups okuti they are owned by ma artist okuti ndi akuluakulu kwambiri for example achina Don- achina Don Jazzy anasiya kuyimba Yeah, yeah. right panopa Kuli Wizkid iso. nthawi imene chayo anasegula achina mavin mavin imasaina ma artist dzaka by dzaka Yeah, yeah. munali achina tiwa anapita Vita. kuna panopa kunabwera achina achina remaso anapita Vita. you know you find kuna kuti zaka zikubweraziso kubweraso ka generation iso ka ma artist enaso kazayakaso moto so kumene kuchako zinthu ngaziwere chakumalawi kuno tilibe you know artist akasaina artist amangomudyeraso masuku pamutu ndikumuzizirisa Af- ndipo biggest scam biggest scam ina imene artist amazinamiza yekha koma na as far as malawi alili panopa eh, mwina kusogolo kuzizasintha koma panopa artist upcoming asamazinamize kunena kuti angasainidwe ndi artist nzake ndikumayembekezera kuti career yake ipita kusogolo that's impossible bro i've seen people okuti ah, ah, maufa okhaokha azimene kuyankhula bobwe tibaziyankhula solidatayo kuti malawi kuno kuna ma guys ena ake anabwera bo

tonse tikuusaka I'm telling you kumalawi kunoko tonse tikuusaka pali ena kuti akuchita bwino yes komano ase majority tikuusaka kumalawi kunoko anthu ambiri kuusaka kwina ndi kwa maganizo ambiri maganizo sanasinthe sanakule sanaphunzirebe till now kweza si ah, ndi chimakhala chichani mani mudata somusaina akutrenda alive yapo ija ndizosatheka chifukwa artist wa ku malawi akupushaso kuti naye abebe Eh. atenthe eh. nthawi imene angamapange focus za wina wake unena kuti nawe kaliya yako ipite pasogolo in the end he's got his own shit to do yeah, yeah, yeah. he's got his own shit to push yeah. lero ase malawi unoko in short ma ma label label label label singatheke malawi ah zaboza koma kusogoloku kusogolo kusogolo ife tizazipanga zizatheka because taona ngati akometsi inabwera bo yapanga ku manage ma artist wano i think ya trust uli artist almost ife tizazipanga zizatheka zatheke zizatheka osati zimachitikazi Mm. ayi komano mulungu iwe ukamati ungafunire ziziyenda m'njira mene ungafunire iwe uli i think munthu akamasaina zikhala pansi mene ungafunire koma naye kunotu kuli kuli anthu okuti they have all the potential kupanga lo zimene amapanga china donjazi zicha Yeah, people who can brand yeah. a good example Tay Green has has been that one guy okuti he knows when he knows how to present himself yes. he knows who to talk to yeah, yeah. and how to talk to that people yes, yeah. that's Tay Grin mm-hmm. ndiye ndi munthu wokuti amaziwa zona kuti ngati tikutenga chinthu chi tikupititsa kunja kumafunikira chani kunjako kuti iwo akhale ndi attention yo yoyang'ana zomwe tikupangazi what's needed Yeah, yes. you know ndi munthu oganiza bo so Tay Grin is the one Yeah. um, i would say i appreciate man you know i'm still in a phase where I'm discovering my fans because mafans anga enieni of course ndimaziwa zona kuti I have fans on social media, out of social media. Komano, I appreciate every single person amene amati akakhala amanena zoona kuti ndimakonda nyimbo za adaja.

Uh, zipi ndi batani Yeah. it's a good song Yeah. it's a very nice song Yeah. komano i think uh, sinantole inali ndi impact yaikulu kwambiri yoti inakapanga overshadow the, the next release cause wave which inali ikadalibe ikuvayabe you know it was a proper time for me to put out another music inali nthawi ya bhobho yoyenerera to put out another music komano tinapanga underrate the impact of the other song you get chifukwa nyimbo ichenalo anthu mmutu kumanena kuti ndi zipi ndi batani zikufanana Yeah, yeah, yeah. Makumi sinaona. zimene ndikutalitali you place zipi ndi batani you place sinantole very different Yeah. plan yomwe ndinali nayo ineyo ndi expectation ya anthu Yeah. sizinali zimodzi you understand Yes. cause anthu amayembekeza zona kuti ndikubwera ndi chi music video china yake china yake pamene my plan was okay i'm just gonna put out an, a visualizer for this one and then the next project titulutse ma main, ma, ma, ma main vi- music videos

sanapange connect anthu oyenere Eh. koma the nigga is so talented pretty much ine ndi i'm always open to work ndi anthunso amene ali willing to work with me because energy imakhala ndi yofanana you know so the, if, if, if you guys mukuwekera ngini yokuti you have the same energy levels ngini imatuluka yabho you know so

let's follow let's subscribe komanso auzeni azanu kuti mwana nation ikupanga zoopsa even background yulu wala kutoko suri ndoyambirira simadabwa yeah, ndi yabho ndi yabho zikuoneka bho kwambiri Zikuoneka yeah. bho. whoever did the art Yeah. amadziwa chimene amapanga shout out to alexander the great amene mufuna alexander mundiyankhule ineyo ndikupatseni yani nambala yake nanunso adzakupangireni ngati izizi osati ngati chichi kuti asangopitirani za hadi za mwala see you next time guys